minnu bɛ yen n'u bɛ nafagati kɛ nɔgɔya ani gɛlɛya bɛɛ lajɛlen waati la mun kosɔn sigida o ka se ka kisi ka bɔ gɛlɛyaw ma sigida dɔw bɛ bin min kɔnɔ ani adamadenya yɛrɛ ni koroli minɛn dɔw la sariya ye yamaruyali de kɛ o kosɔn k'a fɔ an ka bangebagaw k'olu labato ani an masuruyamɔgɔw ka tugu olu la kuma bɛɛ ani sinjiw k'an kan'o tigɛ ani ka denw lamɔ lamɔcogo ɲuman na wa silamɛya a y'a laɲini k'a fɔ an ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ sigida la silamɛya ye dili kɛ furuɲɔgɔn fila kelen o kelen ma hakɛ dɔ la tɔ kelen dɔ in kan wa silamɛya hadamadenya ka hakɛ a y'o lakɔlɔsi koyi cɛ fara muso kan ani funankɛni ani makɔrɔba ani denmisɛnni maa min kɛra i ka kɛnɛ walama bana yɛrɛ bɛ maa min na silamɛya ye nin bɛɛ ka hakɛw ta o dɔrɔn tɛ koyi silamɛya de nana k'a fɔ maa wɛrɛw ka lahalayaw k'an k'o bɛɛ kɔlɔsi an ka jɔ u nɔfɛ fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ kumana min na an'u ka masiba waatiw la i n'a fɔ silamɛya ye yamaruya kɛ ni jogo ɲumanya ye cogo min ani yecogo ɲuman ani silamɛya ye maaw su k'a fɔ ɲɔgɔn minɛ ani ɲɔgɔn kanu an k'o jɛnsɛn an ni ɲɔgɔn cɛ ani ka ɲɔgɔn dɛmɛ hadamadenw dama ni ɲɔgɔn cɛ masa in ko min kɔrɔtalen alaw taala de latigɛ kɛ k'a fɔ aw kana na foyi bato fo n'a kɛra ale ye ani ka ɲumanya o ka kɛ ka taa bangebaa fila ma ninnu fila dɔ la kelen n'u kɔrɔbayara i bolo u dɔ la kelen walama u fila bɛɛ lajɛlen k'i kana na kumakan f'u ma min yɛrɛ ka dɔgɔ i kana na u fila kana pɛrɛn u kunna kuma fɔ u ye min ye kumaba ye i ka jiginni kɛ u fila ye i kaman na hinɛ kosɔn u ye i k'i kanto ɛ ala hinɛ ninnu fila la i n'a fɔ u hinɛna ne fitinima na cogo min masa in kɔrɔtalen a ko a fɔ n ka jɔnw ye k'a f'u ka kuma fɔ min ye kuma ɲuman ye masa kɔrɔtalen ko a ye furuɲɔgɔn ninnu a y'u labaara ni nɔgɔya ye n'aw ye ninnu kɔn tuma dɔ la i bɛ ko dɔ kɔn ɲɛnamaya la alaw taala bɛ hɛrɛ caman don ko in na ka d'i ma masa kɔrɔtalen a y'i kanto alaw taala bɛ yamaruya kɛ ni tilennenya ani ɲumanya de ye ani ka dili kɛ ka taa masuruyamaw ma alaw taala bɛ gɛnni kɛ ka bɔ ko kɔnnenw ma ani tiɲɛnikow ani dantɛmɛ ɛɛ ala b'aw laadi ni nin ye koyi a dɔ la aw na hakili sɔrɔ Masa kɔrɔtalen a ko tuguni a ye dili kɛ masurunya mɔgɔw ka hakɛ la ani misikinaw ani taamadenw a kana tiɲɛni kɛ tiɲɛni na dɛ usama bunu surayika fana ko a ka kuma dɔw la ne de ye ala kira ye nɛɛma ni kisi bɛ ciden ye a ka kanbɛnda hiji la o y'a sɔrɔ a bɛ kutuba la a y'i kanto i ba ani i fa ani i balimamuso ani i balimakɛ ani maa minnu b'u duguma minnu b'olu duguma ka jigin ɔ politigi bulonko kan ani basigi kunkanko la silamɛya de nana ni lamaga dɔw ye ni maa min olu bɔ a sira fɛ duguw bɛ taa kisi minɛn kɔnɔ duguw bɛ kisi hali jɔn minnu b'a kɔnɔ u bɛ kisi wa u bɛ taa taacogo ɲuman na u bɛ sabati o cogo de la wa u bɛna se hakɛba min bɛ yen n'o ɲininen b'u fɛ ani baaraw k'o k'a kɛcogo la silamɛya sariya in de nana ko ye k'a fɔ k'an ka hakɛw k'olu bɛɛ kɔlɔsi wa joli o bɔnni an k'an janto o la nafolo tiɲɛni kɔlɔsi ka k'o la silamɛya ye dantɛmɛ ani maa wɛrɛw tɔɔrɔli a y'o bɛɛ lajɛlen haramuya ani ka kɛlɛw k'olu ta da don sariya de y'o bɛɛ lajɛlen bali min ye dantɛmɛ ani papali o dɛmɛli sariya y'o bali wa tiɲɛni k'o kɛ dugukolo kan silamɛya ye gɛnni kɛ ka bɔ o ma wa k'an k'an yɔrɔ majanya fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka na ni fitina ye sariya de y'o ɲini an k'an yɔrɔ janya la wa maa minnu bɛ yen n'olu ye silamɛya juguw ye u ni sigilen bɛ silamɛya kama olu ka welekan jaabili silamɛya ko an kan'a kɛ wa silamɛya ye yamaruya kɛ k'a fɔ bɛnkan ninnu an ka u bɔ a sira fɛ ani ɲɛmɔgɔw ka tugu u kɔ Madama n'u ma Alahu taala sɔsɔ u ka kɛwalew la, wa silamɛya yamaruya kɛ ka taa tilennenya ma dɛ, ani maaw ka hɛrɛw o sɔrɔ siraw o sɛmɛntiyali ani hɛrɛw nali o sira silamɛya yamaruya kɛ ni o ye, ani ka tɔɔrɔkow k'olu bali, silamɛya yamaruya kɛ ni fɔkabɛn ani dilanni ye, Ala ko min kɔrɔtalen don, a ye minɛli kɛ ni Ala ka juruba kelen ye aw bɛɛ lajɛlen, aw kana fara-fara koyi. ala ko min kɔrɔtalen maa minnu bɛ n'olu limaniyara n'u m'u ka limaniya ɲagami tɔɲɔli la fiyewu olu de ye maaw ye hakilisigi bɛ minnu kan wa olu de ye maaw ye kanda bɛ kɛ ni minnu ye u kandara masa kɔrɔtalen a ko alahu taala bɛ yamaruya kɛ ni tilennenya ani ɲumanya ye ala ko min kɔrɔtalen don ala bɛ aw bɛɛ lajɛlen yamaruya aw ka dannayaw lasegin ka taa tigiw ma wa n'aw bɛna kiri tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ye kiti kɛ ni tilennenya ye alahu taala de ye masa ye min be a be aw waaju ni nin kumakanw ye wa ala kɛra mɛnni masa ye yeli masa don aw ka kɛwalew la ee aw maa minnu be n'aw limaniyara a ye tugu ala kɔ a ye tugu a ka ciden kɔ ani aw ka kow a ɲɛmaaya be maa minnu bolo ka bɔ aw la ni aw fɔra ɲɔgɔn kɔ fɛn dɔ la a y'o lasegin ka taa ala ma an'a ka ciden N'a y'a sɔrɔ k'a fɔ aw bɛ limaniya Ala ma ani don laban, o de ye hɛrɛ ye aw ma, wa o de lakalen cogo ka ɲi. Ala ko min kɔrɔtalen, aw kana na hadamadenw ka fɛnw k'olu jasi u bolo, wa aw kana tiɲɛni kɛ dugukolo san fɛ ɲɛli kɛlen kɔfɛ. O de ye hɛrɛ ye aw ma, n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ aw ye limaniyajɔnw ye. Ala ko min kɔrɔtalen tuguni aw kana na sigi sira bɛɛ lajɛlen kan min aw ka laɲini ye k'a fɔ aw bɛ hadamadenw bali ka don alahu taala ka diinɛ la maa minnu bɛ yen n'olu limaniyara aw ka laɲini de k'a fɔ u ka jɛngɛ ala ko min kɔrɔtalen jamakulu fila ka bɔ limaniyajɔnw na n'olu fɔra ɲɔgɔn kɔ ka kɛlɛ a ye dilanni kɛ u fila ni ɲɔgɔn cɛ Ala ko min kɔrɔtalen don a k'a dɔn limaniya jɔnw olu ye balimaw de ye a ye dilanni kɛ aw balimaw ni ɲɔgɔn cɛ wa aw ka siran ala ɲɛ a dɔ la ala bɛ hinɛ aw la o kama nabi ɲuman nɛɛma ni kisi bɛ a ye a y'i kanto a ka kanbɛnda kutuba don a y'i kanto kutuba la a y'a dɔn k'a fɔ aw joli a n'aw ka nafolo a n'aw danbe o kɛra haramu ye aw kan bi i n'a fɔ aw ka bi don kɛra lahɔrɔma don ye aw kan cogo min a n'aw ka kalo min bɛ n'aw b'a kɔnɔna nin a n'aw ka nin dugu in kɔnɔna la aw kana segin ne salen kɔfɛ ka kɛ kafiriw ye aw dɔ kana npanmuru ta ka dɔw kan gosi o kɔfɛ kira y'u yamariya nɛɛma ni kisi bɛ kira ye a y'u yamariya k'u ka lamɛnli kɛ ka tila ka tuguli kɛ a y'i kanto yɔrɔ la ko ɛɛ mɔgɔw a y'a dɔn alahu taala ye dili kɛ ka taa hakɛtigi kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma a ka hakɛ la a ko a ye aw tigi bato a k'aw ka seli waati duuru in ko seli a k'aw ka kalo ka sun a ye sɔn n'aw yamaruyara tuma o tuma a ye tuguli kɛ n'o kɛra aw bɛ don aw tigi ka alijinɛ kɔnɔna la nka min ye kɛnɛya fanfɛla ye sariya ye min fɔ silamɛya sariya nana o yɔrɔ la ko a nana ni bilasiralikan dɔw ye o min bɛ kɛ sababu ye ka kɛnɛya ko o kɔlɔsi ani farisogo yɛrɛ ka kisi o dɔ ye min ye tuma bɛɛ sariya ye yamaruyali kɛ sanuya ani jɛya la wa sariya de y'a jira k'a fɔ ko an ka fɛɛrɛ kɛ an ka sigiyɔrɔw an'an ka kɛyɔrɔw k'olu sanuya ka jɛya wa a ye dumuni sanumanw k'olu fana daga wa min bɛ yen n'o ye dumuni lankolonw ye sariya ye kɔnni kɛ ka b'u ma wa banaw mun kosɔn a kana jɛnsɛn sigidaw la ani duguw la sariya ye yamaruyalikan dɔw ani bilasiralikanw di ala ko min kɔrɔtalen ɛɛ aw minnu bɛ yen n'aw limaniyara n'aw wulila ka seli laɲini kuma o kuma aw y'aw ɲɛdaw ko an'aw tɛgɛw fo ka taa se nɔngɔnkuruw la aw ka aw kunsigiw k'olu masa ani aw senw k'o ko fo alikabakuruw la ni janaba nɔgɔ ye aw sɔrɔ a y'aw yɛrɛ sanuya ala ko min kɔrɔtalen kokura Ɛɛ i ka fini o fana sanuya ala ko min kɔrɔtalen don ni ne banana ala de bɛ ne kisi masa kɔrɔtalen ko tuma min na a b'a la k'a ka nabi ɲuman a n'a ka ciden ko mankutu nɛɛma ni kisi bɛ a ye ko kira ye maden a bɛ fɛn sanumanw daga mantonw ye wa fɛn minnu ye ko nɔgɔlen ye a b'o kɛ haramu y'u kan wa nabi ɲuman nɛɛma ni kisi b'a ye a y'i kanto ala ka jɔnw a y'aw yɛrɛ furakɛ a k'a dɔn bana foyi tɛ yen fo ka taa sɔrɔ fura dɔ b'o la dɛ wa kira ko nɛɛma ni kisi bɛ a ye boli kabatɔ ɲɛ i n'a fɔ i bɛ boli wara ɲɛ cogo min na wa nɛɛma ni kisi bɛ kira ye a y'i kanto tuguni maa min bɛ yen n'ale ye maa kɛnɛman ye aw kana n'a ɲaami banabaatɔ la wa ko nɛɛma ni kisi bɛ a ye N'a y'a mɛn k'a fɔ fiɲɛbana o bɛ dugukolo min kan aw kana don dugu in na tuguni dɛ wa n'a nana dugu min na k'a sɔrɔ aw b'a kɔnɔ aw kana bɔ dugu kɔnɔ tuguni n'an k'an bɛ minɛli kɛ hadisabaw la hadisaba minnu bɛ yen ni kiraba in y'a fɔ hadisa min n'a bɛ balili kɛ k'a fɔ an kana lamagalamaga bana kuma ani a waatiw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bana minnu bɛ yɛlɛma minnu ka teli yɛlɛmali la wa a furakɛli o ka suma ɔ ko dɔn o kiti nana o yɔrɔ de la saudiya jamana a ɲɛmaabaw olu ka hakilina don k'a fɔ ko ɲinan hiji baaraw olu ka kɛ nin cogo la maa kɛrɛnkɛrɛnnenw dɔrɔn olu de ka ye a kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ sɔrɔlen bɛ saudiya jamana kan nka jamana minnu bɛ yen n'u tɛ kelen ye o denw kɔni u y'a kɛ kɔlɔsili de kosɔn sariya ka hakilina dɔw ka se ka labato wa ko a ka kɛ kɛnɛya kɔnɔna la fana o ni jama hakɛya in u ka kɔlɔsili kɛnɛyako fan fɛ o hakɛw bɛ se ka sabati ani k'u yɔrɔ janya janya ɲɔgɔn na min bɛ bana in kisi min b'a to hadamaden a ka kisi bɛ sabati ani a yɛrɛ kɔlɔsili bɛ sabati ka bɔ sababu ma minnu bɛ bana in ceri kɔni ani sariya ka laɲini o sabatili o kosɔn Mun kosɔn hadamadenya ni o bɛ se ka kisi cogo min ni alaw taala ka jɛn ye wa min to nin minbari kan jɔyɔrɔ ɲuman min bɛ n'o kɛra an b'o foli kɛ ka taa silamɛ bɛɛ lajɛlen ma u sɔnni min kɛra k'a fɔ jamana ye laɲini min kɛ o ma n'a kɛra olu yɛrɛ kɔlɔsili de kama mun kosɔn bana in a kana ceri mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani maa minnu nana yan sira minnu bɛ n'o fɔra k'u k'o ta mun kosɔn u ka don maka kɔnɔ o baaraw sɛmɛntiyali senfɛ ani madina min ye kira ka dugu nɔɔrɔman ye alaw taala ka nin misiriba fila in baarakɛden k'a sara kosɛbɛ min ye masa salmani abdulaziz denkɛ ani a ka koɲɛw kalifalen bɛ maa min na n'o ye muhamad bɛn salmani a n'a ka dugu o denw bɛɛ lajɛlen ala k'u sara hɛrɛ sara la u b'a la ka fɛn min kɛ ni misiriba fila in olu ladonni kosɔn ani misiri fila in kɔlɔsili kosɔn ani nin baaraba in a bɛ se ka ɲɛ cogo min u bɛ dɛmɛ minnu ɲini na ani ka dɛmɛ minnu kɛ a ko kɔrɔ ala barika don u ka cɛsiriw la i k'u ka saraw fana bonya u ye i k'u wasa ni tɔɔrɔ ye maa o maa ye tɔɔrɔ laɲinini ninnu ye wa a bɛ cogo la komi silamɛ b'i yɛrɛ masurunya ni duwawu de ye ka taga ninnu ma limaniya jɔn ka kan ka duwawu k'a yɛrɛ ye fɛnɛ a n'a masurunya mɔgɔw a n'a ka dugu ani silamɛw bɛɛ lajɛlen ni maa min ye duwawu kɛ a balima ye dogo la alaw taala bɛ mɛlɛkɛ dɔ ta k'a di o tigila mɔgɔ ma o b'i kan to a tigi nɔfɛ ko amiin ala ka duwaw minɛ ala k'a ɲɔgɔn k'i fana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ nin jɔyɔrɔ minnu kɛnɛw kan jɔyɔrɔ minnu n'u sama cɛw ka bon ani arafa yɛrɛ kɛnɛ kan ni don barikamanba in na tiɲɛ yɛrɛ la kira ko nɛɛma ni kisi b'a ye don foyi tɛ yen don min n'a ka ca k'a fɔ alahu taala bɛ jɔnw kanhɔrɔnya ka bɔ tasuma ma ka tɛmɛ arafa don de kan koyi wa o don ni ala bɛ surunyali kɛ o kɔfɛ a bɛ waso ni jɔnw ye mɛlɛkɛw la o de kosɔn a bɛ kanu hijiden fɛ k'a fɔ hijiden kana na arafa don sun u ka se ka cayali kɛ ala ko suma ani duwawuw la kama kira ye kutuba kɛ nɛɛma ni kisi bɛ a ye arafa don o kɔfɛ a ye bilali yamariya a ye seli wele o kɔfɛ bilali ye seli jɔ kira ye selifana seli ni maaw ye o don jɔko fila la o kɔfɛ seli jɔra tuguni a ye lazara seli n'u ye jɔko fila o kɔfɛ a y'i jɔ arafa kɛnɛ kan a bɛ ka to ka ala ko suma a bɛ ka ala wele fo ka taa se tilebilen tununi ma o kɔfɛ kira taara musdalifa a ye fitiri seli musdalifa k'o kɛ jɔ saba y'a nɔ la a ye safo kɔni seli k'o kɛ jɔ fila ye a ye ninnu fila fara ɲɔgɔn kan ka dɔ bɔ safo de la kira sira musdalifa o cogo la a ye fajiri seli musdalifa o kɔfɛ a tora ka ala wele fo tile y'i kunbɔ waati min na o kɔfɛ kira taara mina a taara sitanɛ bon kɛ yɔrɔ la ni bɛlɛden wolonfila ye o kɔfɛ kira y'a ka hadiya ko kantigɛ o kɔfɛ kira y'a kun di yen nɔ o kɔfɛ a taara munumunu alikaba la hiji tawafu la seli tile saba kira ye o bɛɛ lajɛlen kɛ mina a tolen bɛ yen nɔ a bɛ to ka ala de kosuma ye a bɛ to ka kabakuru bon sitanɛw ma don go don siɲɛ saba tumana min na kira ka hiji banna a y'a laɲini k'a bɛ taama waati min na a taara munumunu nin soba in na tuguni ɛɛ limaniyajɔnw a y'a dɔn fɛnba minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye ka hɛrɛ sama ka na ani nɛɛma wa n'a bɛ kɛ sababu ye ka masibaw ani tɔɔrɔkow gosi ka bɔ yen o de ye ka alahu taala deli min sanuyalen a kɔrɔtalen don ala ko ni ne ka jɔnw ye ɲininkali kɛ i la kuma o kuma a f'u ye ko ne ka surun maa min bɛ yen n'a ye n wele n b'a ka wele jaabi masa sanuyalen a ko tuguni a ye n wele n b'aw jaabi ɛɛ aw silamɛ jama a ye alahu taala wele n'aw yɛrɛ sirannen ani kɔnɔnajɛya ye ka taa ala ma o k'a sɔrɔ aw dangaleyalen b'a kan k'aw ka duwawu bɛ jaabi fɛnɛ Wa aw ka to ka Amina fɔ aw ka duwawuw kan ani maa wɛrɛw mana duwawu kɛ aw kɛrɛfɛ a y'a fɔ ka caya ɛɛ Ala nin bana jugu in kɔrɔta ka bɔ an kan maa minnu banana i k'olu fana kɛnɛya maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka jɛ ɲɛɲinini kɛ ani ka cɛsiri kɛ kɛnɛya ani fura ɲinini na ko in na i k'u dɛmɛ u ka se ka bana in fura sɔrɔ ani bana in a bɛ gɛn cogo min min b'a lajɔ Ala o nɔgɔya u ye Ala fɛɛrɛ kɛ i ka jɔnw kan i ka nɛɛma kɛnɛkantaw la wa i k'u kariya n'i ka fusamanciya ye Ɛɛ ala kanu o sɛnɛ ani ɲɔgɔn minɛ o sɛnɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ i k'u kɛ u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ɲuman ani ala ɲɛsiranya kan u kana ɲɔgɔn dɛmɛ jurumu ko ani juguya kan ala basigi ani marifa o cɛri an ka duguw la n'i ka fisamancɛya ani i ka ɲumanya ye ala kɛnɛya ani lafiya o cɛri ni misiriba fila in o baaradenw kan i k'a kɔrɔta n'i ka bɛnsenma ye i k'a dɛmɛ fɛn kɛli la fɛn min tigiya n'i y'o kalifa la n'o ye ni misiriba fila in o baaradenya o ɲamaya kalifaliya la ani maa minnu bɛ n'olu bɛna bɔ misiri in na wa i k'o kɛ fɛn ye min bɛ mara a ye a tigi yɔrɔ k'o kɛ minbari ye min nɔrɔlaman don a yali kiyama wa i k'a kɔ i k'o dɛmɛ ni a denkɛ ye min ye dannayama ye a bolo a maa min bɛɛ dannaya yɛrɛ fana dar'a kan min ye ɲɛmɔgɔ ye muhamadu bin salman ale min n'a ka kow bɛɛ kalifalen b'o la barika kɔnɔ ala ka jɔnw alaw taala bɛ yamaruya kɛ ni tilennenya ni ɲumanya ye ani ka dili kɛ ka taa masuruyamaw ma alaw taala bɛ barili kɛ ka bɔ tiɲɛni kow ani ko kɔnnenw ma ani dantɛmɛw ala y'aw waaju ni o de ye a dɔ la aw bɛ segin ka taa alaw taala ma a ye masaba in kosuma ka caya ala b'aw kosuma a ye ala fo a ka nɛɛmaw la ala b'aw jidi a ye sɔli kɛ aw ka nabi ɲuman an'aw ka ciden kan Muhamadu ala ka sɔli b'a kan ani a ka somɔgɔw an'a ka sahabaw u bɛɛ lajɛlen ye aa tanu fana bɛ ala ye min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen dan wa ala taala ka sɔli kɛ anw ka nabi ɲuman kan muhamadu an'a ka somɔgɔw an'a ka sahabaw u bɛɛ lajɛlen alihamdulilahi rabili alamin an balimaw nin tun ye kutuba ye kutuba min n'an y'a kɔrɔ yɛrɛma ka na bamanankan na a kɛra kira ka hijira san ba kelen kɛmɛ naani ani bi naani ani kelen n'o bɛnna i k'a dɔn k'a fɔ san ba fila ani mugan ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a zuye kalo o tile bi sabanan ka bɛn ni alamisa ye kutuba in kɛra makan jamana alimami min fɛ o de tɔgɔ ye abudulahi alimaniya ala ka sijan ani kɛnɛya kalifa a la san wɛrɛ harafa ala k'a yira an bɛɛ lajɛlen na Ala k'an siw yɛrɛ jɔ ka san wɛrɛ kɔnɔ dugawu minnu kɛra bilasiralikan minnu kɛra bato minnu kɛra a minɛbaga ye ala ye ala k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen ye kutuba in k'a kɔrɔ yɛlɛma ka na an ka bamanankan na a kɛra aw balimakɛ ani aw badenkɛ fɛ abubakari tolo hada wa salalahu ala nabina muhamadu wa alihi wa sahabihi ajimayin wasalamu alayikum